an selen a ma a ye mun de fɔ an ye a ko o ko mali oke ka filimuw ti laban o tɛ a ko mali oke kelen o de ye anita kɛ layidu n m'a dɔn n'aw hakili b'a la filimu laban na anita b'a yɛrɛ faga o banna o dun ko mali oke ka filimuw ti laban o kɔfɛ mali oke ye seri kura wɛrɛ kɛ a k'a banbu wa a kan'a banbu n'aw hakili b'a la sinamusoman fila o banna o kɔfɛ mali oke a ye kiya nin dumani epi e, saison fɔlɔ kɛ ka o ban k'a kali donc ka sɔrɔ ka wuli ni deuxième saison ye n tilala k'a ɲininka tuguni a fɔra ko mutu ni salima na actɛriw minnu kun b'a la ka zuye a la k'a dɔw de ye filimi in sɛbɛn donc o dun taalen ka bɔ a la donc film jɔlen ye diyagoya ye a ko n ma ko n ka miiri mali e oke actɛriw minnu zuyera mutu ni salima na k'a daminɛ mutu yɛrɛ salima karamɔgɔ tɔntɔn maninka fanta gwɛ e worokiya o ka ca fo kana se ne yɛrɛ ma mɔgɔ si kelen tɛ yen mɔgɔ si kelen tɛ filimi in na min ka n ko b'a la min ka ko n ko dɔrɔn n ka ko t'a la n'i filimi in daminɛ lajɛ i b'a ye un film de za omar sila ale de ye mali oke réalisateur ye depuis kunu fo bi donc e ka foyi t'a la e welela ka na jouer e taalen bɛ se k'a jɔ a ko non mais a bɛ mɔgɔ hakili jigin n'i mutu ni salima film daminɛ lagɛ i b'a sɔrɔ denmisɛn ninnu tɛ tɛmɛ san duuru kan donc a ye film daminɛ n'u ye tuma min na o y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba tɛ yen jango e de b'o film sɛbɛn jango e de taara k'o film bi ban ka tila ka pause ta nin pause in tali t'a ka pause fɔlɔ ye dɛ a ye pause ta ka san wɔɔrɔ kɛ ou bien san duuru ni dɔɔnin ka denmisɛnninw kɔnɔ walasa u ka kɔrɔbaya a ye film daminɛ ka jɔ ka san duuru ou bien san wɔɔrɔ kɛ donc ni film jɔra ka huit mois ɲɔgɔn kɛ aw kan'a fɔ ko film tɛ se ka laban a ko kelen a da tilala ka min fɔ an ye ka fara a kan o ye film in jɔra ka cinq ou six mois de kɛ acteur kɔrɔbaw dɔw ka sɔrɔ ka bɔ a la donc dɔw de taara dɛ dɔw de taara donc est ce que o dugu yɛrɛ kun prévulen don fɔlɔ wa cɛ ka scénario daminɛ a ka sinima daminɛ est ce que o dugu kun o place kun b'a la wa a k'o place kun t'a la a y'o place créer a kɔnɔ de donc baara jɔlen e, e, n b'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ cogo di ko stratégie wa ou bien je sais pas là a ka cogoya a ka fɛɛlɛ a ka jɔ o y'a ka fɛɛlɛ ye a b'i jɔ a bɛ labɛn de kɛ n'a n'a ma jɔ a y'a jateminɛ dɛ kabaforo b'i bolo maloforo b'i bolo ɲɔforo b'i bolo kɔriforo b'i bolo e bɛ se ka taa foro bɛɛ la don kelen k'i bɛ nɔ bɔ wa o tɛ se ka kɛ mutu ni salima b'a la ka kɛ kiya ni dumani b'a la ka kɛ muna le destin noir o b'a la ka kɛ mɔgɔkan b'a la ka kɛ kiripti ne doit pas parler o b'a la ka kɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ mɔgɔ kelen de kungolo kɔnɔ mɔgɔ kelen kungolo kɔnɔ fantan ka sabanan o bɛɛ ka kɛ wa mɔgɔ kelen pewu n'o ye za umar sila ale de b'a la ka nin film ninnu bɛɛ sɛbɛn ka tila k'a réaliser an bɛ kuma kɔnɔ n bɛ tila k'aw hakili jigin tuguni ee, mɔgɔkan na sabula aw b'a la ka filimu minnu filɛ a si t'a la ka kɛ yɔrɔnin kelen mɔgɔkan ale b'a la ka kɛ kolokani bɛlɛdugu donc sira kun tɛ yen kolokani sira kun man ɲi o ye gɛlɛya don mali oke ka déplacement na ka taga kolokani sinon u kun tilala mɔgɔkan na ka ban mɔgɔkan tɔ komi réalisateur u ka ko don mais ne kɔni a ye min f'an ye a tɔ tɛ tɛmɛ épisode kelen soit fila kan donc o kun tɛ tɛmɛ une semaine ou deux semaines baara kan mais sirako jɛlɛya de y'a to a y'o film jɔ ka taa ni équipe ye Segu muna le destin noir ka taa o daminɛ mais est ce que nin film in ye labanbali ye wa a jɔra fɔlɔ mais baara wɛrɛ wulila mun bɛ se ka film bloquer sira la k'a tɛ taga parce que a tigi hakilina mana ban réalisateur hakili mana ban soit scénariste hakili mana ban n'a hakililata banna film bɛ jɔ o ye diyagoya ye nka nin ko tant qu'a bɛ dugumakolo kɔ kan hali a dalen a ka saya dilan sanfɛ n'a ni ma sama ka bɔ a la k'a bɛ film sɛbɛn o tigi ka film bɛ se ka jɔ cogo di k'a dɛsɛra kelen n'a y'a jateminɛ dɛsɛ tɛ dɛsɛ tɛ izo y'a fɔ n ye cogoya min na izo kan production a ko a ko mali mali oke kunu baarakɛminɛn gɛlɛya tun bɛ yen nka mali oke bi o b'o disi gosi ko baarakɛminɛn sɔrɔla o bɛ dɛsɛ cogo di mɔgɔ minnu ye baara kɛ ni minɛn dɛsɛ ye donc minɛn sɔrɔla bi mun b'u lajɔ ee mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko ko filimu in jɔli bɔra denmisɛnninw de la mutu ani salima ne hakili la an bɛ bi la samidi don bi ye selincinin don ye bɛɛ ye salima ka sanbɛ sanbɛ foli ye bi a ye mun de fɔ aw ye ne tɛ n da segin o kan bilen sabula n'aw ye ne ka video ye aw ye salima fana ka sanbɛ sanbɛ foli ye salima ko mali oke ka bɔ a la tɛ dɛ ayi mali oke y'ale ka yɔrɔ de ye wa ale ka ɲɛnamaya a ka ɲɛnamaya de ye sinima ye wa a bɛ to mali oke la k'i kalan sinima na fo ale ka se foyi t'ale bɔ mali oke la k'a sɔrɔ ale ma kɛ actrice ɲɛnamaba ye donc a bɛ kalanyɔrɔ de la wa il n'est pas prêt k'a ka kalan abandonner mɔgɔ minnu b'a sen kɔrɔ n'u b'a la k'a fɔ a ye don o don ko salima i man ɲi ka jouer mutu ni salima na bilen i ka ɲi ka mutu ni salima jɔ i man ɲi ka ye mali oke la a k'o ye mɔgɔkɔrɔba kuma ye ale mako t'o la minnu b'a la k'o fɔ k'o fɔ o y'u hakilina ye mais ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya a wolola en tant que artiste wa a bɛ kɛ artiste de fana donc foyi t'ale bɔ mali oke la a bɛ to yen dɔw yɛrɛ ko ko e, hasim fa n'o ye mutu ye ko o ni hamza e, za umar sila de kɛlɛlen don mais aw ɲinɛna dɛ minnu t'a dɔn n b'a fɔ u ye quoi o de y'a to n ko ni n bɔra n bɛ na tiɲɛ de kama sanni mutu ni salima ka daminɛ mutu o y'a filimu tɔgɔ ye a tɔgɔ de ye hasim tamadu anw den de don wa mali oke directeur o fana den de don parce que a kɔrɔkɛ den de don aw kana a lajɛ ko sila ni tamadu don non non non o tɛ a ma daminɛ kati ko in daminɛnen depuis segu ka na kati wa a ka kalanden de fana ye filimu réalisateur a ka kalanden de ye film sɛbɛn ale de ye ale de ye directeur mali oke directeur kalan montage la n'o ye mutu fakɛ ye mutu wolo wolofa o de ye hamza yɛrɛ kalan montage la donc mutu b'a la ka sinima kɛ n'a faw de ye a bi bɔ a la ka taa min du kelen kɔnɔna ko don a bi bɔ a bi taa min donc k'a fɔ aw ɲɛ na mɔgɔ bɛ ka fɛn o fɛn fɔ o b'a la k'o fɔ sinon salima y'a fɔ aw y'a ka foli la ko aw fɛ mutu ni salima banna ko nka a ma ban k'aw k'a kɔnɔ dans quelques jours k'a bɛ na le wa a bɛ na le dɛ mutu ni salima saison kura bɛna wuli wa n bɛ min fɔ aw ye mali oke kanubagaw ne bɛ min fɔ aw ye bamanankan ɲuman na mali oke bɛ yen de walasa ka aw lawasa aw ka filɛli la denmisɛnnin fitininw minnu b'aw ka so kɔnɔ ne ka kuma dɔ don u tulo kɔrɔ min b'a to u k'a dɔn fa bɛ minɛ ten ba bɛ minɛ ten mutu ni salima a ma dabɔ yɛlɛko kama a dabɔlen ka denmisɛnninw ladamu wa mali oke directeur y'a fɔ an ɲɛ na k'a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina wa a ma dɛsɛ wa a bi ala deli ala kana na dɛsɛ s'a ma min bɛ mali oke film fana sɛbɛn o ko a b'ale kunkolo la k'a b'a la k'a ɲɛnajɛ de fɔlɔ k'a ma baara daminɛ aw mana mali oke ka film fɛn o fɛn filɛ aw b'a ye izo kam production o ti dɔwɛrɛ o ye ismail kamara de ye izo kam c'est ismail kamara n sera a ma tuguni n y'a ɲininka n y'a mɛn ko mutu ni salima ka saison kura daminɛna k'aw bɛ baara la nin wagati in kɔnɔna na ɔn hakilina jumɛn de bɛ aw fɛ sisan k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna a yɛlɛlen kɔfɛ a ko n ma ko ale ma deli ka kuma a ka filimu kan ni film min ma ban ale tɛ fɛn fɔ wa mutu ni salima saison kura nata ko mɔgɔw k'a kɔnɔ k'a lajɛ k'ale tɛ kuma ko n'i y'a ye i bɛ kuma k'o ye faiblesse de ye a b'i ka sendanya de yira n tɛ se ka nin ko in kɛ o de b'i bila da la popo walasa ka mɔgɔw ka influence tromper ale de b'a ka nafolo bɔ ka filimuw produit mali oke ka fɛn bɛɛ lajɛlen ale de b'a kunna nafolo bɔ ni k'a produit mais a tɛ kuma parce que a b'a dɔn k'a b'a waleya de sann'a ka kuma mɔgɔw mako bɛ min na a b'o de di mɔgɔw ma donc n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an ka dugawu kɛ mali oke ɲɛmɔgɔw ye ani aktɛriw minnu bɛ yen jugu tɛ anw na ni bana de tɛ donc ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ani komidiyɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw sanbɛ sanbɛ tuguni aw ka yafa anw ma anw yafalen don aw ma o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye bi wulada in na jah rastafari